o don kokura jɔni fɛ an karamɔgɔkɛ ani an jɛɲɔgɔnkɛ muhamadu yusufu konatɛ n'an bɛ ka ma ko konatɛ yirimajɔ yɔrɔjanbugu alihamdulilahi rabili alamina dɔgɔkun tɛmɛnen an ye wele bila an karamɔgɔ n'an jɛɲɔgɔnkɛ ma madu konatɛ a kuma na dɔgɔkun donw kan mɔgɔ bangera don min na e kan ka alifatiya kɔnɔ i kan ka aya min sɛbɛn a y'o daminɛ ayiwa a ye kuma caman fɔ kɔrɔfɔ daminɛ na ka bilasiralikan caman di a ye kari fɔ ka ntɛnɛn fɔ ka tarata fɔ ka na se araba ma an ka o don walanda o kuncɛra yen an y'a fɔ adamaden bɛɛ n'i sɔn fɛn don ala bolo aw bɔra ka konatɛ ka laseliw lamɛn ne yɛrɛ ye fɛn mɛn nin kɔnɔ aa n ma deli k'a mɛn fiyewu sabu ka d'a kan i ma fɛn o fɛn kalan i mana keguya cogo o cogo i tɛ se k'o dɔn wa adamaden bɛɛ fana n'i sɔn fɛn don ala fana ye nin kɛ an karamɔgɔ n'an jɛɲɔgɔnkɛ madu konatɛ ala ye nin kɛ ale sɔn fɛn ye n b'o fɔ kuma bɛɛ maaw bɛ to ka ne wele a ko baara ne b'a fɛ ka nin ala tɔgɔ in ta ka nin zikuru kɛ walima ne bɛ kuranɛ kalan ne bɛ se ka fɛn jumɛn de kɛ min bɛ se ka n nafa diɲɛ ani lahara n b'a fɔ n ko tiɲɛ don ɛɛ aw hakili la ko baara bɛ cogoya min na baara tɛ ten ko adamaden bɛɛ n'i sɔn fɛn don n bɛ mɔgɔ min fɔ aw ɲɛna aw k'aw ɲɛsin o ma min bɛ se k'aw bilasira o ye Madu Konate yɔrɔjanbugu sabu ka d'a kan a tɛ k'a fɔ ko wajulikɛla bɛɛ bɛ se ka fɛn fɔ Ala tɔgɔ ko la mɛ kitabu kɔnɔ ko dɔn ani Ala tɔgɔ dɔn o tɛ kelen ye dɛ o tuma Madu Konate Ala y'a bɛɛ lajɛlen kalifa a la an bɛ dugawu kɛ halisa barika min b'a la hali ala ka dɔ fara barika kan ala k kanan bɛɛ lajɛlen diɲɛya k'a laharaya o mari kɔnɔ tɛ ka nɛgɛjuru sira ye sonsan2 dɔrɔn fɛn kato bɛ dus o ye oransi ye sonsan2 dɔrɔn fɛn kato bɛ dus mali tɛ o ye sonsansi sosan tɛ zetura s sen kan ayiwa an karamɔgɔ mari kɔnɔnatɛ kɔrɔfɔ b'i bolo an y'a bila dɔgɔkun tɛmɛn yɔrɔ min na an b'a fɛ i k'a ta ɲi

ka sɔli caya ala kira kan salalahu alayihi wa salamu an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye hmm. eh, ka dugawu kɛ lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen a cɛman n'a musoman mali kɔnɔ ani mali kɔkan hmm, hmm. eh, baare an bɛ dugawu kɛ i yɛrɛ fana ye ka dugawu ɲini i fɛ eh, an sigi o sigi n b'o de fɔ barika min b'i la ala ka dɔ fara a kan konate

u baara kɛ nɔ de la a bɛ komi ala ala tɛ ye ɲɛ na walakini yurafu rabu bi makulukati ala bɛ dɔn n'a ka danfɛnw ye mɛ barika dun barika tɛ ye ɲɛ na mɛ barikatigi n'a donna ko la i b'a fɔ barika bɛ cɛ in na dɛ e ye barika ye wa cɛ in baara kɛ nɔ i y'a dɔn ni barika tɛ nin tɛ kɛ ɛɛ ne bɛ ɲɛ bɔ e fɛ kosɛbɛ Konate parce que karamɔgɔ bɛɛ tɛ se k'a fɔ a da kalanden kɔfɛ ko barika bɛ cɛ in na n b'o f'i ye ne ni e karamɔgɔw sigira kosɛbɛ munna e ni ne ka sigi bɛɛ la n bɛ segin kuma in kan bari ne y'a ye dɔnni bɛ yen kojugu mɛ an ka fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔba ninnu kalimu ninnu ta ye misɛnya dan ye dɛ hali ni ko i b'a kɛ k'i ɲinɛ bɔ a bɛ kari awɔ mɛ olu ye du ta ni kalimu ye mɛ cogo di bi anw ye kalimu bɔ cɛkala la k'a bɔ bɔkala la sisan nɛgɛlamanin bɛ yen a o nun cilen don mhm. sɛbɛnli bɛ kɛ n'o ye mhm. mɛ hali bi mhm. du ma se ka ta parce que barika barika de tɛ yen donc i karamɔgɔ ye i garanti ka ban konate a ka di ne ye bɛɛ ka kɛ i cogo la konate ni bɛɛ kɛra i cogo la ka i karamɔgɔ bonya karamɔgɔ k'a bɔ a da barika bɛ karisa la walahi n'o karisa donna fɛn mun na o bɛ taa ɲɛ Konate donc barika min b'i la n b'a ɲini ala fɛ ala ka dɔ fara an kan rabi allahum Eh, an ye ɲɔgɔn sɔrɔ eh, o don an y'a bila yɔrɔ min na nin kan ka kɛ sigi filanan ye awɔ ni kitabu ninnu kan kosɛbɛ an bɛ yafa ɲini i yɛrɛ fɛ bari ban tɛ mɛ ne konate yɛrɛ ye nafa mun ye bɔ ka yaala la A ka gɛlɛn ne ka sigi arrasul sallallahu alaihi wasallam don dɔ u y'a ɲininka ko jɔn de ka di ala ye ka tɛmɛ maa bɛɛ kan an bɛɛ de b'a fɔ ko kira ka di ala ye ni maa bɛɛ ni kira yɛrɛ ɲininkala dun ni kira yɛrɛ ɲininkala
ala kira ko vraiment mm. jaabi bɛ ala bolo mm-hmm. o yɔrɔ bɛɛ ala ye jibirila ci ka na fɔ a ma mm-hmm. ko ya muhamad mm-hmm. inna rabbaka yakra'uka salam ala ko a b'i fo ko mɔgɔ min ka di ala ye ka tɛmɛ maa bɛɛ kan ɲininkali min dir'i ma a fɔ a tigi ye o ko mɔgɔ min bɛ ala kanu don mɔgɔw la ka mɔgɔw fana kanu don ala la mm. k'o de ka di ala ye ka tɛmɛ maa bɛɛ kan mɔgɔ min bɛ ala kanu don mɔgɔw la et puis ka mɔgɔw kanu don ala la o bɛ kɛ cogo di bari ne sigira arajo la ne ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ko n'i y'a wurudi siyɛn kɛmɛ k'i mako bɛ ɲɛ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu jɔn tɔgɔ de don ala ala tɛ yan ne nana n sigi ka ala tɔgɔ wurudi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye a ko n tɔgɔ bɛ karisa da ko a bɛ komi e ka mawuludu fini bɔ sisan i y'a don i kan na i taara jamana wɛrɛ la an k'o kɛ ameriki ninnu ye e baare e bɔra i taara cun ameriki i sigilen tora ameriki dɔrɔn avion so la i sinna ka i ka dulɔki ye dɔ kan na ameriki ye hali ni tubabu don i b'a lajɔ koyi i ye fini bɔ min a bɛ diya i ye parce que e ka sin dɔ yela a la bɔn ala yɛrɛ belebele ka e sigilen ye i ka so

donc i kanu donna ala la ɔ i y'o kɛ furuko min kama n'o furuko ɲɛna dun ala yɛrɛ kanu bɛ don i la kosɛbɛ
parce que i ye ala wele o diyara ala ye ala y'i mako ɲɛ o fana diyara i ye kumana ala kanu bɛ don e la e yɛrɛ kanu bɛ don ala la ɔ jibila ko ala kira ma ko mɔgɔ min bɛ ala kanu don mɔgɔw la n'o ye ka diinɛ lase komi an b'a la cogo min na nin ye wɔkulɔ tɔgɔ tɛ nin na o. ayi jinɛ tɔgɔ t'a la o, Ayi. ala tɔgɔ de don kosɛbɛ an bɛ bɔ arajo kɔnɔ yan sisan Mhm. e bɛ t'i da i ka so ne bɛ taa n da i ka- n ka so maa si t'i jɔ golo la ka kɔlɔsi ta baare baare baare o kuma t'a la Ayi. maa si tɛ t'i jɔ golo la konate konate konate o kuma t'a la Ayi. Ɔ, e ni ne tɔgɔ dan ye an y'a mɛn arajo jɛkafɔ la konate ni baare de y'a fɔ an da dan y'o la nka an ka wurudi siɲɛ kɛmɛ siɲɛ ba kelen o ye ala tɔgɔ kɔni ye e ni ne tɛ ayi mais an kɛra sababu de ye ka ala kanu don a ka jɔnw na kumana an bɛ diya ala ye ka da o kan kosɛbɛ a bɛ komi an bɛ campagne de la ala ye politikimɔgɔw dɔ ka na a sɔrɔ e sigilen bɛ aw ka baroda la e b'a la ka maa kelen tɔgɔ ta aa non maa ɲɛnama don a ye tugu nin na nin wa nin nin bɛ faso jɔ dɛ nin ka ɲi dɛ n'a y'e kumakan mɛn hali n'a ma se ka i wele ka bɔ jama cɛ la a b'i dɛn ka taa dɔ wele ko a ye cɛ in ka nimɔrɔ di yan dɛ e bɛ diya a ye o don parce que a nana tɔgɔ sɔrɔ e da bɔn ala welela sigilen don a ka so dibi la mɔgɔ tɔw b'a la ka sunɔgɔ gɔrɔndɔ la dɔrɔn mais kɔlɔsi bɛ e bolo ka ala wele baare kana to Hmm. Dannayabaliya foyi ka i ka dugawu jaabi retarder hmm. a fɔ dɔrɔn ko ala y'a kɛ hmm. ala y'a kɛ a kɛra ka ban
donc o la mɔgɔ min bɛ ala kanu don mɔgɔw la ka mɔgɔw kanu don ala la ko o ka di ala ye n'i y'a ye n tɛ sigi ne ka boliboli caman de o ye mɔgɔw caman bɛ yen u b'a fɔ an tɛ sigi dɔw yɛrɛ ko konatɛ tɛ sɔrɔ bon anw ye baarakɛminɛnw de ye baara an sɔrɔli man nɔgɔ bon temps fana tɛ ne bolo parce que ne ka kalan ni faamuya ma se dɔnnibaga neni ma fɔlɔ bon anw kɔni bi ɲɔgɔn neni de bɛ dugu kɔnɔ yan dɔrɔn mais n'i taara ŋɛɲɛ kɔnɔ baara i bɛ ala ye ala b'i ye n'i bɔra ka taa burusi kɔnɔ diinɛlase la yɔrɔ dɔw bɛ yen ko ala tɔgɔ tɛ fɔ yan i bɛ ala ye ala fana b'i ye o de la a b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko man yakhruju min baytihi muhajiran ilallahi n'i bɔra i ka so k'i ka minɛn ta parce que ne ye min faamu voyage la bari n'i y'a faamu e bɛ dɔw k'a la ko mun na ni arajo directeur ye e ci ka taa mission dɔ la tubabu baarakɛla n'a y'e ci frais de route bɛ d'i ma i ka kan ka min to i kɔ yan o bɛ di o n'i nana baara ɲana min kan ka d'i ma o bɛ di ɔ ne ye micro siri ala min ci i ka diinɛ lase jɔn de bɛ ka frais de route d'i ma ala ala tɛ wa mhm. jɔn de b'a janto denbaya la ala tɛ wa mhm. ɔ e mago ka jɔ fɛn dɔ la ala bolo mhm. e kɛlen bɛ k'i ka baara bɛɛ bila ka ala ka diinɛ lase e mago ka jɔ fɛnnin dɔ la ala bolo ala k'a fɔ n t'a ɲa f'i ka tile bi naani kɛ kaliwa la o tuma na ala tɛ wa hmm? dugawu jaabi belebele bɛ diinɛ lase voyage la imam shafi'u b'a fɔ ten ko safiru fa inna fi safari khamsu khisal a ye voyage fɛn duuru bɛ voyage la a fɛn duuru dɔ ye i kanubaga bɛ caya ne tɛ taa yɔrɔ jan na an karamɔgɔ Ayidara Usumani Serifu Madani Ayidara Janginɛbugu Ala ka hɛrɛ k'an na amina yarabi Ni Ayidara kungo sera a bɛ dugu min na hali n'o dugu sɛ ma bɔ jama min na o jama ka ca o dugu mɔgɔ kɔni i taara sigi dugu o dugu la hali n'i kɛra balafɔla ye o ye tulonkɛ sira ye n'i taara i na kanubaga dɔ sɔrɔ yen ne baara e bɔra yan sisan ne e taara dugu dɔ la hali n'i ma wajulu kɛ i sira dugu in na i na teri dɔ sɔrɔ yen n'i bɔra ka taa dugu wɛrɛ la i na dɔ sɔrɔ yen o bɛɛ ye safaru nafa dɔ ye ala bɛ tila k'a fɔ ko n'i bɔra i ka so ka taa ala nɔfɛ yara muragaman kasiratan wasi'atan nin bɛɛ de bɛ taama na et puis dɔnni ye saba de ye min yaalara min kɔrɔla mhm. ani min y'a kala mhm. mhm. ninnu maa saba de bɛ se ka baro min yaalala min yaalara ani min kɔrɔla ani min kɔrɔla ani min y'a kala min y'i sigi so kɔnɔ k'a kala a bɛ fɔ nin maa saba de ma ko dɔnnibaga donc taama ye kala de ye sijansɔrɔ fana ye kala ye parce que caman bɛ k'i ɲɛna ɔ n'i fana kalanna i bɛ san eh, san bi naani san bi wɔɔrɔ san kɛmɛ ko i b'o lakali k'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ san mugan bɔ O ye tiɲɛ ye. Donc, dɔnni de bɛ na n'o ye a bɛ sɔrɔ nin sira saba de kan Ɔ, n'i y'a ye an tɛ sigi o yɔrɔ de y'o ye mais an b'i fo k'i barika da i Inshallah. ka weleliw la a diyara ye kosɛbɛ alhamdulilah Eh, n y'a f'i ye n ko ala ko an ka sababu ɲini ala tɛ bonya Ala tɛ dɔgɔya ka bila sababu nɔ na sababu tɛ bonya ka kɛ Ala ye ɛɛ kitabu dɔ bɛ yen k'a ma ko nuzatul majalisi dɔw ko mustakib nuzatul majalisi la kira Musa banana bana min b'a la a bɛ komi ne kasɛti dɔ na n ye angine fura d'i ma n ko ntɔnkɛ o de y'a fura ye bon o ɲɔgɔnna na mhm. bana dɔ ye musa minɛ mhm. a kun ko ka di denmisɛnninw ye kojugu mhm. dɔ b'o la ka na fɔ musa ye aa ko an karamɔgɔ a ko bana min b'i la ee k'a fura teliman bɛ yen ka yiri dɔ fɔ ko n'i ye nin bɔ k'i ko dɔrɔn k'o y'a kɛnɛyalen musa ko denmisɛnnin ma ko e bɛ ne dɔn ne de ye kira musa ye ne de ye kira musa ye n'aw banana mhm. aw ka jiri bɔ k'a ko mhm. k'aw min mhm. ne kiratɔ fana ka n ko ka min n tɛ ni ala bɛ n kɛnɛya a ka n kɛnɛya o yɔrɔ bɛɛ ala ye ci bila ka na fɔ musa ye ko musa bana min b'i la jiri min fɔra o de y'a fura ye n'i banna k'a fura ta mm. k'i ye kira ye n'i sara i kɛra yɛrɛfagasu ye wa i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ musa ye jiri kari k'a tobi k'a min k'a ko a bɛ nuzatul majalisi la o kɔfɛ parce que i bɛna ɲininka kitabu ninnu kumaw de la fɛn minnu b'a kɔnɔ ani minnu kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ kitabu ninnu kɔnɔ sababu dama de don n'i ye nin bɔ nin bɛ kɛ tan fɛn bɛɛ n'a sababu tɛ n'i b'a fɛ kɔgɔ ka yeelen i b'a kɛ cogo di n k'a bɛ bila ji de la a bɛ bila ji de la kuma fɛn bɛɛ n'a sababu de don n'i ye fɛn dɔ fara fɛn dɔ kan o bɛ fɛn dɔ wolo Yusufa fa yakuba a ɲɛ kun fiyɛra o o ye kɔrɔna aya de ye mais mun ye yakuba ɲɛ yɛlɛ yusufa de ye fini d'a ma ko n'i taara nin di n fa ma n'a ye fini nin da a ɲɛ da a ɲɛ bɛ segin u nana fini di yakuba ma a y'a da a ɲɛ na dɔrɔn k'a sumusumu dɔrɔn yakuba ɲɛ yɛlɛla o tɛ sababu ye dɛ bon ni kɔrɔna ko ko yusufa ye fɛn dɔ di a fa ɲɛ fiyɛlen ma ko fa y'o da ɲɛ kɔrɔ ko fa ɲɛ yɛlɛla n'o kɛra cɛ ye kɔrɔna fana de ko kira dɔ wɛrɛ fana ma urukudu birijilika i sen kɛ ka dugu gosi ayuba ye sen kɛ ka dugu gosi ji bɔra a ye ji min k'a ko a kɛnɛyara ɔ ni kɔrɔna y'o sabati ni kɔrɔtɛ yɛrɛ ko i ma ko fɛn dɔ bɛ nin kɔnɔ n'i y'a ta a bɛ nin dilan sɔsɔ yɔrɔ tɛ nin na dɛ parce que kɔrɔna ta in bɛ yen nin fana y'o kɔrɔna kelen de ye bari ne ye dekun dɔ ye o de kosɔn ni ne ye n ka kitabu ninnu filɛ n bɛn'a ye vraiment adamadenw ka ɲɛtaga kanu bɛ n na kosɛbɛ n b'o de y'a kɔnɔ ɛɛ ne kumana arahamani kan yan ya arahamani ne ye san wolonwula de kɛ arahamani nɔfɛ la o b'i ka troisième kɔnɔ
a a bɛ troisième kɔnɔ wa? troisième de kɔnɔ ne ye san wolonwula kɛ arahamani nɔfɛ arahamani ala tɔgɔ fila tɛ dɛ arahamani arahman arahamani san wolonwula laginɛ Hmm? bɛ se k'a sɔrɔ e y'a sɔrɔ dɛ n b'a fɛ ka min fɔ mhm. sababu ye sababu de mhm. wallahi n'i ye pili kɛ tɔrɔsi la mhm. k'anpuli kɛ a la k'a datugu a mɛnɛ a bɛ mɛnɛ n'i ye fɛn dɔ fara fɛn dɔ kan o bɛ wolo fɛn dɔ la bɛ wolo fɛn dɔ la donc ne ye da sera ninnu ma k'a ye adamadenw dekunnen don an ye fɛn caman kɛ dabali ye ka sɔrɔ ɲɛɲinibaliyaw de don kow ma ɲɛɲini de donc f'a ka ɲɛɲini a ka ɲɛ dɔn o de la ne ye jiri ninnu bɔ a tɔgɔ ye di kitabu ninnu bɔ n'i ye kitabu ninnu lajɛ walahi gundo minnu bɛ u kɔnɔna na i bɛna ye nin dabɔra ala yɛrɛ de kama o de la an b'a fɔ an badenw ye u ka dugawu kɛ an ye kosɛbɛ et puis kitabu ninnu n b'a fɛ ka kabako dɔ de f'i ye ni mɔgɔ kɛmɛ ye kitabu ninnu san bari bi kɔnɔntɔn ni duuru o ye dɔnnibagaw de ye o de kosɔn ala ye ne lafiya bari kɛlɛɲɔgɔn tɛ ne na kɛlɛɲɔgɔn an ka tagabolo dɔw bɛ yen a bɛ fɔ k'u tɛ sɔn nin baara ninnu ma ne bɛ- ni ne ye kitabu kura bɔ don min na o don kelen an ka mɔgɔ dɔ bɛ a bɛ taa a san o ye tiɲɛ ye. Donc, kɛlɛ tɛ yen o sababu ye sababu de ye sababu ye ni maa min ko i tɛ sababu kɔni ɲini o kɔni o tigi o o bɛ sunɔgɔ de la a bɛ sunɔgɔ de la sababu ye sababu ye n'o tɛ n'i ye fɛn dɔ kɛ o- o bɛ fɛn dɔ kɛ o e ka moto san ta k'i t'isansi k'a la c'est ça dɛ a tɛ taa o bɔn i bɛ fɛn dɔ doni da fɛn wɛrɛ kun na mɛ o tɛ se ka o fɛn kɛ ala ye e bɔra yan k'i bɛ taa i ka so i bɛ moto kan i ka isansi banna dɔ sinna ka a ye tigɛtigɛli daminɛ dɔrɔn dɔ sinna ka litiri kelen k'i kun e taara so e baara cɛ i sumara e cɛ a kɛra kabako ye dɛ dɔ yɛrɛ de ɲana n ma sa o de ye n se yan ala ma e se yen fɔ mɔgɔ dɔ de y'e se yen a sababu o sababu de aa ne ka isansi kun banna mɛ dɔ yɛrɛ de ɲana n ma sa ka demi kɛ n kun na ou bien litiri kelen kɛ n kun na o yɛrɛ de ye n se yan o tigi de y'i se yen mɛ ala m'i se yen donc o la mɔgɔ adamadenya yɛrɛ tagabolo nana ni o de ye o tɛ se ka o kɛ kafiri ye fura ye n furakɛ o tɛ se ka fura kɛ ala ye ala b'a fɔ an ye kurana yɔrɔ dɔ la ko yatawafakum malakul mawti alazi wukila bikum ala m'a fɔ a ka mɔgɔ faga dɛ ala ko de ko niminɛmɛlɛkɛ de b'a faa o tuma ala tɛ bilen dɛ bɔn o ye kurana aya de o ye sababu de ye ala de b'a kɛ mɛ a bɛ nin k'a sababu ye o de la hali saya sira kan arabuw b'a fɔ ten ko ta'adadatil asibaabu wal mawtu wahid su kɛmɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kaburudo la sababu de cayara a kun cira dɛ mhm. kisɛ y'a faga dɛ mhm. a binna ji la dɛ mhm. nka a bɛɛ bɛ taa laban jumɛn in de la el maut a bɛ taa laban saya in de la kuma sababu cayara nka saya ye kelen de ye bon donc o la i bɛ i janto sababu la n ye mercredi f'i ye hakili la an jɔr'o la awɔ mercredi araba araba
baara i bɛ jate minɛ mm. an bɛ kɔfɛ mm-hmm. fɔlɔfɔlɔ mm-hmm. ni dutigi tun b'a fɛ k'a den don kalan na mm-hmm. fa tun bɛ mercredi de lajɛ araba ka taa den don kalan na araba mm. don bɛɛ tun tɛ ta ka lajɛ ten ko an ka taa den don kalan na mhm. n'i b'a fɛ a ka kalan araba de tun bɛ lajɛ ka taa den don ye mhm. hmm? bari dɔnni jigira araba de hmm? o de kosɔn mhm. den o den bɛ yen n'a bangera araba hali n'a bangeyɔrɔ hali n'a tora buguda la hmm? i bɛ den dɔw fitinin ye u bɛ to ka papiyenin dɔw fara fara ɲɔgɔn kan mhm. k'an bɛna kɛ mobilinin ye mhm. u sigilen bɛ to ka mobili minɛ zii hali n'u tilala dumuni na dɔrɔn u bɛ boli ka na fɛnnin dɔ ta hmm? dɔw b'a kɛ sojɔ ye mhm. dɔw b'a fɔ u bɛ telefɔniw dilan bon a den caman bangera araba olu de caman ye kodɔnbagaba ninnu ni savanbaw ye mɛ ka dɔnni dayɛlɛ a ye ka diɲɛlatigɛ dayɛlɛ a ye iyaka na'budu wa iyaka nasta'in o de y'ale ka aya ye a ka ala tɔgɔ ya sari'u ya karibu nin ka di ala ye kojugu ya sari'u kɔrɔ ye ko ala min ka teli ya karibu ala min ka surun i la o de kosɔn yusufa u y'a talon ka bin kɔlɔn kɔnɔ a jigintɔ a ko allahuma ya sarikal mustasirikina wa ya giyasal mustagisina wa ya mufarija karbal makrubin anta tara makani o b'a jira a ka surun i la de wa ta'alamu hali wala yakfa alayka shay'un min amri yusufa ye nin fɔ o y'a sɔrɔ jibirila jigila ka na a minɛ yusufa a ma bin kɔlɔn kɔnɔ o y'a ta ka jigin de o de la jibirila ko a si kɔnɔ k'a ye teliya ko naani kɛ yusufa ta in b'a la o y'a ta ka jigin kɔlɔn kɔnɔ sani a ka se kɔlɔn ju ma jibirila nana a kunbɛn mais a ye nin dugawu de kalan donc o la ala ka teli kojugu ya sari'u ya karibu o bɛ sɛbɛn siyɛn kɛmɛ a yiri ye ntɔnkɛ ani lɛnkɛ hakili la o don an jɔra o de la sisan alamisa i bɛ don caman ye den caman ye aa ka den bange alamisa tere tɛ dɛ tere tɛ ayi tere tɛ mais hali jiri bɛɛ n'a falen yɔrɔ tɛ de awɔ e delila ka nkɔku falelen ye kungo kɔnɔ wa? ayi fo ji kɔnɔ nkɔku bɛ falen ji kɔnɔ de awɔ ɔ ni ji tɛ yen dun nkɔku bɛ sa a bɛ sa kuma na mais nkɔku fana ta ye magaya dan ye mhm. n'i ye nkɔku sɔrɔ mhm. n'a ka di i t'a foroki i bɛ nkɔku cɔngɔ i tɛgɛ kɔnɔ k'a ban a bɛ nugu k'a ban de mhm. o falen yɔrɔ de b'o kɛ kosɛbɛ donc o la den min bangera alamisa aa bari an karamɔgɔ n'a u ye kɛlɛ sɔrɔ ka diɲɛ na fɛn fɛn kɔni t'u bolo baara bɛ kɛ n'o ye a ma joli bɔ maa na o ma nɔgɔ dusu dusu dusukolo a min bɛ yen fana c'est-à-dire ni fɛn fɛn filɛ nin ye furuko gɛlɛyaw ni baara sɔrɔbaliyaw bɛɛ bɛ sɔrɔ don ninnu kɔnɔna na parce que ni an ye heure minnu d'i ma n ko heure ye heure wolon wolonwula ye heure dɔ bɛ yen o ka suma a heure dɔ bɛ yen o ye fitinɛ ye zohalu ye fitinɛ ye zahara ye kanu ye atoradu ye dɔnni ye bon donc o la nin don ɲuman ninnu bɛɛ la i bɛ taa a sɔrɔ i bɛ bange dolo dɔ la dolo min ye fitinɛ dolo ye ou bien gɛlɛya dolo ou bien garijɛgɛ dolo donc yiri ninnu de bɛ se k' a ko jɛya i ye

wa a den bɛ komi woro parce que u bɛ woro fana ci voilà u bɛ woro ci ka denw b'a kɔnɔ voilà den bilenman de don n'o y'a ci a namayalen don a bɛ ji bɔ donc o bulu de ni den bangera alamisa dɔrɔn o bulu ɲini k'a ko ihdina siratal mustaqima o sɛbɛn i k'o far'a kan a nasi kan ya kadiru ya muqtadiru kumana i b'o far'a kan a bɛɛ walawalalen bɛ kitabu ninnu kɔnɔ donc a ka ca ala fɛ ni alamisaden y'o ko furu gɛlɛya fitinɛba balawu o bɛ bɔ a ka ko la parce que fɛn bɛ fɛn kɛ fɛn ye o sababu kun de y'o ye o o ye tiɲɛ ye Ɛ, an tun bɛ arajo kɔnɔ yan sa funteni tun bɛ ɲini k'an faga cɛ ye kilimu k'a la sisan a tɛ komi an ka birifini biri an na de Awɔ. bɔn o tuma fɛn dɔ bɛ fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ ye donc nin degun bɛ ne kan nin degun bi ne kan to n ka nin kɛ ka degun ta ka bɔ yen hali an fɛ ni i b'a fɛ ka filɛli kɛ yɔrɔ jan na sani tubabu ka lɔngɛri ka na i bɛ mun kɛ i bɛ farafin lɔngɛri de ta i bɛ bolo kɛ tan ɲɛ na n'i ye bolo kɛ tan i bɛ yɔrɔ jan ye o ye sababu de ye o donc fɛn ninnu fɔkun ye o de ye an bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn dabali ni n ye n bolo don min na a tɛ ɲɛ u ye n dabali u ye n kɛ tan hali n'i dabalilen don n m'a fɔ dabali ye nkalon ye ayi ni dabali tun ye nkalon ye musa kun d'a kɔ a fɔ ko falama alikaw fiha kala musa ma jiitum bihi sihrun inna laha sayubtiluhu inna laha la yuslihu amala almufsidina ko aw nana ni min ye kɔrɔti de don ala b'a tiɲɛ kabini ye i b'a dɔn kɔrɔti ko ni dabalijugu ko kuranɛ de y'a fɔ tiɲɛ don mais sababu dɔw nana min y'a bali o
nin baara ninnu kun de y'o ye bɔn o la den min bɛ yen ni a bangera juma juma juma jumadonyaden sirata lezina ana amta alihim n'a ka di i ye kabini sani tile wolonfila ka dafa parce que boucher ka muru daja sani sogo boso yɔrɔ cɛ o ka fisa i selen kɔfɛ k'a daja kabini den bi bange don min na dɔrɔn dɔw yɛrɛ bɛ sin ka a nasi yɛrɛ di a bange don yɛrɛ ma olu kɔni ka mako ye tɛmɛ an ka taa de n'u bolo donna min na dɔrɔn a banna a bɛ ɲa dɔw b'o u b'a bila fɔ tile wolonwula ka se dɔw yɛrɛ bɛ yen olu kɔrɔbayalen kɔ u b'u ta kɛ mais n'i y'a kɛ waati o waati i b'a nɔ ye ni dibi bɛ so kɔnɔ n'i ye ampulu mɛnɛ yeelen tɛ na wa o tuma na ni ko tiɲɛna i yɛrɛ ka wolodon lajɛ dɔrɔn nin ye ne bange don ye a nasi bɔ i k'a yiri bɔ o don o ka wurudili ye ya alimu ya hakimu ya alimu ya hakimu ka ca ala fɛ kiri caman bɛ yen an karamɔgɔ o kiri ninnu caman min na kun dɔn a la c'est-à-dire a tigi bɛ ko dɔn a bɛ kɛ hakilitigi ye mɔgɔ dɔw bɛ yen hali n'u tɛ bi dɔn hali n'u ma kalan n'i y'u hakilila ɲini ko o ko la n'u y'u bolo su yɔrɔ min tile bɛ bɔ yen o ye hakilitigiw de ye bon o ka jiri ye jumɛn ye jala ladɔn jala ladɔn jala
y'a faamu o ka jiri ye jala ladɔn ye min bangera samedi don asabti ghayril maghdubi alayhim wala dɔlina o ye o ka aya ye ghayril maghdubi alayhim wala dɔlina o ka ala tɔgɔ ya kaharu ya azizu ya kaharu ya azizu o fana bɛ sɛbɛn o jiri ye jumɛn ye siri siri siri u b'a fɔ jiri dɔ ma ko siri u b'a gɛsɛ ɲimi ka caya dɔw b'a fɔ siri gɛsɛ a bɛ kakan a bɛ da da kasa tigɛ kosɛbɛ a bɛ da sanuya bon o de ye siri ye o gɛsɛ jiri ɲɛ ɔ o gɛsɛ jiri o de ye den min bangera a tɔgɔ ye di sibiri sibiri donc i bɛ siri bɔ ka d'a ma ani jiri dɔ bɛ yen ko gole gole cɛkɔrɔbaw tɛ sɔn denmisɛnninw ka a dun gole gole ka to ka gole gɛsɛ tigɛ ka ɲin ko n'a ye cɛkɔrɔbaw tɛ sɔn parce que mɔgɔ min b'a kɛ denmisɛnnin kunda aa, an karamɔgɔ a bɛ mɔgɔ ka sunɔgɔbaliya juguya kosɛbɛ su kɔnɔ su kɔnɔ hakili la kodu kɛn bɛ kuma in na
ne ma ne faamu kodu kɛlen don a la a b'a to mhm. ni denmisɛnnin tora ka a ɲimi sɔn k'a kɛ gɛsɛ ye mhm. bari a ka musoko bɛ bonya
n b'a dɔn n'a bara ma ci a tɛ faamu o de kosɔn hali minnu bɛ yen ni o degun bɛ u ka so kɔnɔ mhm. i bɛ ale fara bɔ dɔrɔn gele fara n'i ye gele fara bɔ Sa dɔ bɛ yen ko ngorongo ngorongo n'i magara dɔrɔn a b'a kunkolo wuli i bɛ sibiri ɲɛ kelen tigɛ ngorongo i b'a kuturu sa dɔrɔn ka sibiri ɲɛ kelen bɔ a la gole fara in i bɛ ngorongo in jeni ka sisi ka gole fara in k'a la ka kɔkɔfin k'a la aa an karamɔgɔ ni cɛya fagalen don san tan duuru a bɛ hakɛ to
u bɛ n tɛ se ka mɛn so kɔnɔ u bɛ ni n magara su in na n bɛ se ka kalo duuru kalo wɔɔrɔ kɛ e ka nin kɛ tan Aa, kɔnɔ bɛ segin ni kɛ tuguni o ye parce que gɛlɛya bɛ du caman kɔnɔ Awɔ. nin yɔrɔ ninnu de don awɔ o de la n ko ten n ko yiri ye f- kabako de ye.
aha Eh, hali n'a y'a sɔrɔ cɛya fagalen don san tan ni duuru a bɛ hakɛ to gwele ɲini dɔrɔn d'habitude ni cɛkɔrɔba tun ye gwele gwɛsɛ ye denmisɛnnin da walahi a bɛ kɛ de komi i ye marifa ta k'i bɛ dɔ faga u b'i ci ni i taara yɔrɔ la n'a fɔra a kɛra cogo di a a tun bɛ gwele gwɛsɛ ɲimi na o fana b'a da i tulo kɔrɔ parce que a bɛ mɔgɔ f- ka musoko bonya so kɔnɔ waati bɛɛ hmm. i kunkolo kɔrɔtalen don i na filɛli kɛ kɔni o la u tun bɛ denmisɛnninw gɛn hmm. a ɲimini na hmm. mɔgɔ min b'a ɲimi cɛ ko porolɛmu tɛ i sɔrɔ k'a fɔ i ɲin bɔlen filɛ o t'i sɔrɔ donc o la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen n'u donna so kɔnɔ u tɛ se ka mɛn ni muso ye aw bɛ hakɛ to dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ n'u magara muso la dɔrɔn kalo saba ko de don sa o de kosɔn n'i ye muso caman ye bi caman kɔ jalen don caman barakɔrɔla bɛ dimi parce que kitabu naaninan in kɔnɔ science b'a kɔnɔ kosɛbɛ an science b'a la physique b'a la o bɛ kitabu na parce que ala ye adamaden da da cogo min na anw fɛ bana caman bɛ an minɛ n'i ye mɔbili wuli sisi bɛ bɔ tuyo fɛ n'i bolo da tuyo la sisi kana bɔ donc a bɛ don motɛri kɔnɔ a yɛrɛ bɛ faga bɛ faga mɔbili bɛ faga tɛ ninakiliyɔrɔ sɔrɔ ninakiliyɔrɔ tɛ sɔrɔ bɔn i bɛ hakɛ to mhm. fiɲɛ min bɛ yen ni mhm. an bɛ fiɲɛ fili mhm. dɔw bɛ fiɲɛ minɛ k'a minɛ k'a minɛ f'a bɛ tila ka segin i b'a mankan mɛn kɔnɔbara la wuu a bɛ segin n'a seginna a bɔra yɔrɔ min na a tɛ taa yen bilen dɛ o tuma a bɛ jɛnsɛn farikolo la o de la n'o tigilamɔgɔ wɔsira i kɔrɔ aa i bɛ mɛn nunminɛ na dɛ Parce que fɛn tolilen ni fɛn kɔni tolila a bɛ fili de ne ko i b'a garder dun o de kosɔn hali parce que anw tɛ an yɛrɛ fɛ quoi ɲɛgɛnɛkɛ bɛ an ka mɔgɔ dɔw minɛ i bɛ ɲɛgɛnɛ minɛ k'a minɛ bari e ka yɔrɔnin dɔ kɛrɛnkɛrɛn yɔrɔ min bin falenlen don k'i jɔ a la denmisɛnnin dɔ bila don o don ka ɲɛgɛnɛ kɛ kunɲɔgɔn kelen bin bɛ sa
wa fɔ lahara fɔ n'i y'a yɔrɔ to yen sinon bin tɛ bɔ a la bilen bon o tɛ sɛgɛ ye wa bon ni ɲɛgɛnɛ nan'i ma o la n'i ye ɲɛgɛnɛ minɛ k'i sigi dun a sɛgɛ bɛ yɛlɛ farikolo la et puis a bɛ joli cɛ n'a nana dɔrɔn sira d'a ma a ka taa bon cɛnimusoya fana bɛ ten donc o y'a sɔrɔ dekun bɛ cɛ caman ka so kɔnɔ dilanko fanfɛla la hali n'a y'a sɔrɔ a fagalen don ka se san tan duuru ma parce que nin de ye du cɛ gɛlɛya bɛ du caman kɔnɔ bi u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ni ɲuman de tɛ yen donc e ka gwele fara ɲini dɔrɔn a farajala n'i y'a ɲini b'a a a farajala in bɔ gurungufin b'a jeni k'a sisi n'a jenina ka ban baga banna n'i y'a jeni k'a sisi i b'a ni kɔkɔfin ka n'o ɲagami ɲɔgɔn na i y'a faamu n'i ye a n'o n'a ka di i ye i bɛ se ka ganifin fara a kan o bɛ ɲamakubara mais n'o wɛrɛ ma sɔrɔ i bɛ se k'a kɛ ni nun dama ye n'i y'a susu k'a mugu bɔ an karamɔgɔ k'a di maa o maa ma min man kɛnɛ u bɛ fangati min na Yɔrɔ ko tɛ dogo aw la u b'a ta cogo min na n'a ɲana u bɛ tila k'i weele ten ko a ɲana sababu bɛ ko bɛɛ la a mugu dɔ t'i bolo kɔni ayi ne sigilen bari ni ne ye furamugunin feere fara n ta in kan n bɛ sa joona dɛ sisan sokɔnɔna falen bɛ n kɔ ye moriya man di n ye mais aran bɛ jɔ ɛ ni ne ko n bɛ furamugu ko ni nasiko fara nin kan a ko bɛ gɛlɛya mais nin y'a gundo bɛɛ dilen i ma mm-hmm. dekun caman bɛ du la nin yɔrɔ de don bon donc o la den bɛ n'a bangera samedi la mm-hmm. gharil maghdubi alayhim wala dɔɔlina ya kaharu mm-hmm. ya azizu a jiri ye siri dɔw b'a fɔ siri gwɛsɛ siri gwɛsɛ ye a gwɛsɛlama de a jiri sun bɛ yen hali n'i taara sugu la sini bɛɛ b'a gwɛsɛ bilalen siri gwɛsɛ ani gwele donc siri bulu ani gwele bulu den min bangera samedi fɛ n'o kurana ye k'a ka yiri fara a kan a banna pewu donc degun o degun bɛ an kan ninnu de ma dɔn ni dutigiw ye kitabu ninnu nafa dɔn i b'a san ka taa bila i ka so den min mana bange don min na a wele k'a f'a ye karisa i bangera nin don nin y'a aya ye nin y'a jiri ye ni avantage ye mun ye i b'a dɔn wala ni den min bɛ yen ni a bangera samedi n'a degunnen don n'i y'a ɲɛ samedi ta o ye don dɔ ye sinon don bɛɛ de ko don i den dɔ bangera nin don a degunnen don sin ka o don aya lajɛ a di dɔ ma dɔrɔn k'a tigi k'a sɛbɛn n'i ma siɲɛ kɛmɛ sɔrɔ dɔrɔn k'a tigi k'a sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ wolonfila k'a kurana aya sɛbɛn dɔrɔn eh, eh, a ala tɔgɔ sɛbɛn ya kaharu ya azizu k'o fana sɛbɛn siɲɛ wolonfila ka siri bulu ni gwele bulu d'a ma awɔ k'a tobi a k'a min k'a ko bari o ti koko saba sɔrɔ o la a bɛ wuli k'a jɔ alahu akbar han n filɛ ka fɛn o fɛn fɔ nin ye a bɛ kɔrɔbɔ hun donc degun o degun bɛ an kan an ma ko de ɲɛɲini bon or que ni ko ɲɛ ma ɲini a ɲɛ tɛ ye o fiyewu
a dɔnni ma tunu o an ka bamanan marifa filɛ nin ye kɛ o ka ja e ka bamanan safinɛ lajɛ tan
a sɔdɔni
ka taga jiri bɔ jiri kɛnɛ bin ninnu a kɛnɛ ka n'a kɛnɛ kɛ eh, tasuma na ka tasuma k'a kɛnɛ kan k'a tobi k'a jeni fo ka taa sisi ka sɔrɔ k'a mugu cɛ ka taa kɛ minɛn woma dɔ kɔnɔ ka ji d'a kan a ji bɛ tɔni a ji bɛ tɔni u bɛ sɔrɔ ka u ko a ma ko sɛgɛji u bɛ sɔrɔ k'o ji ta k'o kɛ barama kɔnɔ k'a tobi k'a tobi k'a tobi k'a gɛrɛn k'a ban o de ye safinɛ ye mais o ye dɔnniya dɔ de ye o
mais u b'an gɛn ka bɔ o fana kan k'o bɛ siri tigɛ k'o bɛ fura cɛ e min jɔrɔlen don ko i sirilen don e min ko i sirila ɔ i dara la ko bamanan safinɛ in bɛ siri cɛ i tɛ taa sugu la i ka taa san donc den minnu bɛ yen ni minnu bɛ yen n'u t'u bange don dɔn parce que o ɲininkali bɛ kɛ an na kosɛbɛ ni mɔgɔ min t'i ka don dɔn konatɛ i b'a kɛ cogo di n'a fɔra ko e ɲɛ ti ko la fiyentɔw ka hakɛ to k'i ka bere kɛ ka mɔgɔ dɔ gosi a bɛ yɔrɔ min na i t'a dɔn ɔ n'i ye bere kɛ ventilo ye dun a bɛ bɛɛ gosi
a tigi bɛ kɔrɔn fɛ a bɛ tilebin fɛ o t'o la n'a kɛra ventilo ko de a b'a sɔrɔ o tuma na n'i t'i bange don dɔn e ka kunɲɔgɔn don bɛɛ ɲini fatiya bɛ sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ a a- ala tɔgɔ bɛɛ komi eh, a tɔgɔ ye di don tɛmɛnen na an ko in ma n ko eh, dimasi ya hayu ya kayumu kuma na u- fatiya bɛ sɛbɛn siyɛn kɛmɛ mhm. ya hayu ya kayumu siyɛn kɛmɛ mhm. ya raufu ya atufu siyɛn kɛmɛ mhm. ya mukalibu kulubu n'o kan ka bɛn a tɔgɔ ye di eh, talata ma siyɛn kɛmɛ eh, ya sariyu ya karibu siyɛn kɛmɛ o ye eh, araba ye alamisa ya kaduru ya mukutadiru siyɛn kɛmɛ e ka ala tɔgɔ ninnu bɛɛ sɛbɛn sɛbɛn ten kɛmɛ kɛmɛ o y'a sɔrɔ i ye fatiya sɛbɛn siyɛn kɛmɛ ala tɔgɔ ninnu kelen kelen y'a bɛɛ sɛbɛn siyɛn kɛmɛ i b'a jiriw fana ɲini karakari bilenni cangara ntɔnkɛ lɛnkɛ mɔgɔyiri eh, jala a jiriw bɛɛ fara fara ɲɔgɔn kan i ka taa bɛɛ kɛ dagaba kelen na e bangera don dɔw kosɛbɛ kumana n'i kɔrɔ n'a bɛɛ ye dun i y'a bɛɛ sɔrɔ o y'a dafalen o y'a dafalen ye.
kumana i fana b'i jija komi a sarakaw bɛ kitabu ninnu kɔnɔ o b'a sɔrɔ dɔw saraka bɛ taa se saga ma dɔw yɛrɛ ta bɛ taa se fɛn wɛrɛ ma bɔn u bɛ an gɛn ka bɔ ninnu bɛɛ kan ka sɔrɔ baara ye dɔnni fitinin ye fa de saraka joli kɛra ka ala kira fa kunmabɔ ɲamɛ kɛmɛ tɛ de ye ɲamɛ kɛmɛ mobili bɛ boli min kɛ o poussière de b'a kɔ n'i jɛrɛla jiri sanfɛ ni hakɛ min ye n'i binna o dimi de b'i sɔrɔ ɛɛ kira ɲɔgɔn tɛ o o de ye kira fa kunmabɔ ni ɲɔgɔmɛ kɛmɛ ye mais ismaila dun ala b'a fɔ an ye kurana kɔnɔ ko wa fadaynahu bizibihin azimi Azimi. bon o tuma na ja fɛn bi fɛn bi don mɔgɔ ni fɛn dɔ cɛ o Kosɛbɛ. ah par exemple sisan n'a fɔra ko i bɛna dɔ bɛna don kaso la a latigɛlen kɔ ko f'i ka datugu kaso la dɔ nana waa kɛmɛ di kaso la don ma bɔ bilen o tuma na a kɛra cogo di waa kɛmɛ in de y'a to i ma don ɔ ni kɛmɛ in tun ma bɔ dun i bɛ don i bɛ don bon o tuma na saraka y'o de ye o de la ala b'a fɔ ten ko wa fadaynahu bizabihin azim an ye isumayila kunmabɔ ni kannatigɛli ye muru dalen kɔfɛ a kan na ala ko muru bɔ a kan na i ka sagajigi in faga a to yen ni joli bɔnni ko don hmm. a ye saga in joli bɔ a ka cɛnin to yen isumayila to yen hmm. o tuma na kabini ye ninnu ye kɛnɛkankow de ye sani eh, sani an k'an sigi nin di bɛɛ nin bi ala yɛrɛ y'a ka kiraw kunmabɔ ni sarakaw ye inna allaha ya'murukum an tazbahu bakaratan ɔ bon donc ni kurana yɛrɛ sura yɛrɛ dɔ kɛrɛnkɛrɛnna ko misi saraka mhm. misi sura mhm. donc o la mais komi ko ninnu tɛ dɔnni ɲɛɲini kow ye mhm. ɲɔgɔn lagosi don o n'o nana ko ko kɔnɔ kaban dɔnni bɛ tunun yen dɔnni tɛ ɲɛɲini bilen n'o tɛ eh, kabi ala ye diɲɛ da fɛn bɛ fɛn kɛ fɛn ye n'o ye tiɲɛ kira fa kunmabɔra ɲɔgɔmɛ la isumayila kunmabɔra saga la. ɲɔgɔnmɛ- eh, eh, saga la ala ye musa ka mɔgɔw bila ka bagan saraka n'o ye misi misi ye n'a nana fɔ i ma ko sagabilen ko o ye ko ye non o ye adamadenw yɛrɛ ka ko dɔ de ye a gan bɛ mɔgɔ min kɔ ko min gannen don ni saraka jumɛn ka s o tɛ bilenman ye de o ye bilenman ye a gan bɛ n kɔ o ni kobilen de ka surun u bɛ n kɔ n'u ye n sɔrɔ u bɛ n minɛ aa shɛfini ka ɲɔgɔn la ko fɛn finman ka ɲɔgɔn la parce que o ye dibi ye o bɛ don i n'o cɛ bɛna sababu de don a bɛna sababu de don n b'a fɛ diɲɛ bɛɛ ka ye nisɔndiya la n lafiyalen o ye jɛman de ye o ye ko jɛlen don mais n'a fɔra i ye saga saraka saga jɛ saraka ou bien misi jɛ saraka sɔsɔli yɔrɔ kɔni tɛ walima ka wara sa san wala saga san dɔnku sɔsɔli yɔrɔ kɔni t'o la dɔnku o la n b'a fɛ ka min fɔ saraka kira ye o fɔ dawu maradakum bi sadaka wakbalu balaakum bi duayi
kira ye ninnu walawala an ye mɛ e b'i bolo da i sen kan cogo di k'i sigi ten ko ɲɛɲini n'i y'a ɲɛɲini i b'a ɲɛ sɔrɔ ala kira ko ten a y'a ka banajugu furakɛ ni saraka o de kosɔn k'a fɔ n bɛ kisa dɔ kisalaw tɛ maka an kɔrɔ ni arabu dɔ bɛ a kuma na a da sera a ma bana dɔ b'a muso la bana in n'a ye mɔgɔ kɛmɛ sɔrɔ opération bana don dusukun don n'a ye mɔgɔ kɛmɛ sɔrɔ ni kɛmɛ bɛ furakɛ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn kɔni o bɛ sa kelen de bɛ k'a la mɔgɔ bɔlen o yɛrɛ man ca o man ca bɛɛ bɛ to a la ni i bɛ opéré de i b'a siɲɛ fɔlɔ de u t'a dogo dɛ ayiwa caman sara dɛ dɔnku n'i bi jɛn arabukɛ maka an kɔrɔ yan arabukɛ taara n'a muso ye o yɔrɔ de fɔ a ko bɔn y a pas de problème u ko bɔn muso joli ɲɛnama t'a la u ka a to yen a ka bonya dɔɔnin a ka poids dɔ ta après u k'a opéré cɛ taara burusikɔnɔ dugu la ka taa baaraden musoman dɔ ta pour que u ka baara kɛ muso kɔrɔ ni opération bɔra o bɛna baara kɛ sani muso ka na u taara burusikɔnɔ den min nɔfɛ o y'a sɔrɔ dennin fana jiginna tile wolonfila ma dafa den fitinin b'a bolo mɛ kɔngɔ bɛ ɲini k'a fa ni ba faga dɔnku depi baaraden ko fɔra ale fana sinna ka den fitinin dogo k'a fɔ arabukɛ ye k'ale jɛnna ni baara ye a jɛnna ni baara ye a ye den to a b'a bolo a taara arabukɛ nɔfɛ n b'a fɛ ka kabako f'i ye kira tɛ kuma a kun fɛ u taara denni ye baara daminɛ ni wula sera a bɛ don ɲɛgɛn na k'a b'i ko a bɛ mɛn kojugu a bɛ se ka ɛri fila kɛ ɲɛgɛn na muso ye jateminɛ kɛ jateminɛ aa a nana a fɔ cɛ ye ko e ka nin muso n'a donna ɲɛgɛn na a ti bɔ i t'a ɲininka mun de bɛ wa cɛ ko non k'e k'a ɲininka muso y'a weele a ko karisa a ko mun kosɔn ni e donna ɲɛgɛn na i tɛ bɔ joona mun de bɛ yen denni y'a kun suli a ko n kalila ala la n'i m'a kun fɔ ni n cɛ nana an b'i bila ka bɔ baara la dennin ko a ka patɔrɔnmuso ma a ko i cɛ taara ne nɔfɛ waati min ka na baara la a y'a sɔrɔ ne jiginnen don kunɲɔgɔn kelen ma dafa mais ni ne kun y'a fɔ aw ye ko denyɛrɛnin bɛ n bolo baara ko tun bɛ dabila kɔngɔ bɛ ɲini k'an faga ɔ ne ye den to n ba bolo ye a mana kɛ cogo cogo bibɔrɔnw ni fɛnnin dɔw bɛ d'a ma ne y'o kɔrɔ dɔn ni aw ka baara ka taga k'an to an dun bɛ gɛlɛya la a ko o tuma den fitinin de don donc ni ne donna ɲɛgɛn na ne bɛ ji mɔsi sinji mɔsi k'a bɔ parce que sin fara kojugu n b'a mɔsi k'a bɔ ko ne bɛ sin mɔsili min kɛ ka bɔ ko o temps de kɔnɔna na n bɛ mɛn ɲɛgɛn kɔnɔ sinon ko kun wɛrɛ tɛ cɛ nana yɔrɔ min na muso ko a ma ko karisa a ko i taara baaraden min ta ko denyɛrɛnintigi de don ja n'i y'a ye a bɛ mɛn ɲɛgɛn na a bɛ sin de mɔsi k'a bɔ dugu ma parce que den fitinin de tun kan k'a min a ko mais n bɛ min ɲini i fɛ a ka sara bɛ bɛn min ma kalo kelen ko tɛ dɛ sin ka kan ka di den ma san fila wa fisaluhu amayini a ka kan ka ladon san fila kalo sara ta i k'a di dennin ma i k'a bila a ka taa sin di den ma ni den bonyana ka den fara sin na a bɛna a ka baara daminɛ mm, mm, mm, eh. cɛ ko a muso ma k'e ko tɛ yan muso ko a ye san fila wari da ɲɔgɔn na k'a di dennin ma b'a fɛ ka kira ka kuma dɔ tiɲɛtigiya sisan bana tɔɔrɔ tununa muso la parce que dennin nisɔndiyara u taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw ye bana ɲini ka dɛsɛ mun ye bana kɛnɛya dawu maradakum bisadaka a y'a ka bana jugu furakɛ ni saraka ye saraka tɛ ka tɛmɛ nin kan bana banna bana banna pewu saraka de y'a kɛ donc fɛn ninnu o de la kitabu ninnu kɔnɔ wolodon saraka parce que saraka bɔ n'a fɔra saraka bɔ ka ɲi saraka bɔ man ɲi ɛɛ mun kosɔn ala kira b'a fɔ an ɲɛ na ko ni den bangera k' i k'a kunsigi pese ou bien kira m'a fɔ de kira y'a fɔ ko ka kunsigi pese n'a poids bɛ bɛn min ma k'an b'o poids sanu saraka o saraka kun ye mun ye gɛlɛya min bɛna den sɔrɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ ka nɔgɔya a bɛ tila k'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko ni den kɛra cɛ ye ko ka saga fila bɔ parce que cɛya ma nɔgɔ e su ni tile e bɛ arajo la yan dɔw bɛ Dabanaani na u cɛ ɲɔgɔnw bolo he cɛ na nin doni ta ka taa bila yen fɛ cɛ bɛ cɛ ci a bɛ wotoro pousser mais n'a ye wari sɔrɔ a bɛ mun kɛ a bɛ taa n'a ye so kɔnɔ donc cɛya ye gɛlɛya de ye o de kosɔn kira b'a fɔ ko ni den kɛra cɛman ye ko ka saga fila bɔ a ye k'a kuma bɔ bon e ni ne bɛna ɲɔgɔn neni cogo di bilen ko sarakabɔ ou bien a kɛra sagafin ou bien a kɛra jɛman ye ou bien an ka ko to ala ma o tuma kira tun bɛ nin fɔ don min na ala tun tɛ yen de ala tun bɛ yen donc kitabu ninnu kɔni mhm. an ye a bɔ nin bɔcogo la mhm. bari n'i ko mɔgɔ ma sonyani dabila mhm. n'i ma sonyani bɔ a bolo ka halala sɔrɔ sira d'a ma a bɛ tila ka segin a ma dɛ donc n'an ko mɔgɔw ma a kana taga eh, eh, bolisɔn yɔrɔw la a kana taga kafiri yɔrɔw la a ye ala ɲini mais ni ala minɛ cogo ma f'u ye don o taa u bɛ segin ka taa yen dɛ u bɛ se ka taa yen o de kosɔn mɔgɔ dɔw bɛ kuma telefɔni ninnu na c'est-à-dire u bɛ kalikan fɔ Konate ne tun bɛ nin kɛ Konate ne tun bɛ taa yan kabini ne y'aw ka fɛn mɛn baara la ou bien arajo chaîne deux la Konate ne mago bɛ fɛn o fɛn na n y'a bɛɛ sɔrɔ Ko dabɔra o de kama o de la an ye kitabu ninnu bɔ mais n ye kuma min f'i ye daminɛ na n bɛ segin o kan bari ala kan'an dangaden kɛ ka sa amina yarabi Allah mɔgɔ dɔ bɛ yen dangaden tɛ mais cɛn yɛrɛ yɛrɛ la a ka sababu tɛ kitabu in na n y'a ɲini ala fɛ ala kan'a latigɛ fewu o ka sa n bɛ se ka min fɔ kumakan laban na ka dugaw kɛ aw ye ka dugaw kɛ lamɛnbaga bɛɛ ye k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye yarabi Allah. ala k'an sago d'an ma Amin yarabi ala Allah. k'an kunnadiya Amin yarabi et puis n filɛ ka min fɔ maa o maa n'i ye i wolodon dɔn an b'a fɔ ko samedi don ka aya ye gayiril magdubi alayhim wala dɔlina wa n'i dalen don i sigilan kan dɔrɔn n'i ɲɛ yɛlɛla dɔrɔn sani ka kuma mɔgɔ fɛ a fɔ dɔrɔn gayiril magdubi alayhim wala dɔlina siɲɛ saba n'i kɛra cɛ ye siɲɛ naani n'i kɛra muso ye a fɔ dɔrɔn ala ka bi jana yɔrɔ mun ɲɛna o don tile mumɛ bɛɛ ye n'i ti fɛn o fɛn fɛ i ɲɛ ti da o kan donc o la kitabu dan t'a la quoi dan t'a la dan t'a la i yɛrɛ worodon ɲini dɔrɔn i ka baara kɛ n'a ye alhamdulilayi donc minnu kɛra ɲɛnatigɛ ye n'u taw ma kɛ a bɛ se ka kɛ sisan oui euh, a tant que i bi diɲɛlatigɛ kɔni kɔnɔ mhm. foyi ma s'a dan na alhamdulillah ah, parce que o ɲininkali kelen bɛ kɛ n kunna waati bɛɛ alhamdulillah eh, n'i ti i balikuyara mhm. a bɛ komi denkundi kiti mhm. saga kan ka bɔ i ye bon i bangera o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ fa la a ma saga bɔ n'i yɛrɛ ye wari sɔrɔ i ka saga bɔ sarakati don sarakati de don n'a bɔra don min kɔni na a- a b'a ka baara daminɛ o don o kuma na ni mɔgɔ min ma ni nin ma kɛ mɔgɔ min ye n'i kɔrɔbayara o kuma na i bɛ se k'i ta kɛ Alhamdulillah. o dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ti u ka don dɔn an y'o jaabi d'i ma eh, kasɛti fɔlɔ la Kosɛbɛ. ah, sigiko fɔlɔ la Kosɛbɛ, et puis kosɛbɛ. a bɛ filanan in A bɛ filanan kɔnɔ in n'i kɔnɔ. t'i ka don dɔn i bɛ kunɲɔgɔn don yiri bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka aya fatiya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a ala tɔgɔ k'a tobi siɲɛ kelen k'i ko ko sagasogola bɔn tɛ o n'i ma to i ba kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ nin na amina rabi ala an karamɔgɔ mamadu kɔnatɛ an b'i fo an bɛ duwawu kɛ sijan ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o kalifa an n'i la tuma kitabu kɔni alihamdulila ni waati in na mm. un B deux B trois B quatre B voilà fɔlɔ n'ala sɔnna ma donc eh, fɔlɔ ale ye kɛmɛ duuru ye ah. filanan fana ale ye kɛmɛ duuru ye ah. sabanan ale ye kɛmɛ wɔɔrɔ ye mm. naaninan ale ye kɛmɛ seegin ye mm. donc ala ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen aw minnu fana mana a sɔrɔ aw bolo kɔrɔ ala ka barika don a la mamadu kɔnatɛ ka nɛgɛjuru sira ye 76 23 20 99